ụtụtụ ọma nụ ndị ọma na-ege m ntị n'ụtụtụ taa bụ fraịde abalị iri na isii n'ọnwa juun bụrụkwa n'afọ iri abụọ na atọ geenụ ntị ka unu nụrụ okwu ndị ghọrọ anyị akụkọ n'ụbọchị taa aha m bụ amaka tochi onye isi ala anyị bola ahmed tinubu echeela maka iwedakwa ụbọchị e mere n'ọdịnihu maka iridebe ego ochie anyị gasị ụlọ ikpe mkpesa nke united kingdom ewepụtara ụbọchị maka ịnụ ikpe nnamdi kanu ka onye ọkaiwu kọtọrọ gọọmenti nke British. Happie Boys ka bụ ụmụ m mana ha ga-abata Naịjirịa n'oge na-adịghị anya ịkwụsị ego akwụkwọ ha na mba ofesi OPM. Ngwa geezienụ ntị ka unu nụrụ akụkọ ndị anyị jiri bịa n'uju ha. Onyeisiala anyị Bola Ahmed Tinubu Ka ozi ruru anyị aka sị na o cheela maka iwedakwa ụbọchị anyị eridebe ego ochie anyị gasị. Anyị ma na n'ahọ gara aga isi ụlọ akụ obodo anyị mepụtara anyị ego ọfụ ma wepụtakwa ụbọchị e mere ka eridewe ndị ochie nke mechakwara wedakwuo maka akwa ndị obodo anyị bere maka ife mgbu o buteere ha. N'egbughị oge, ọtụtụ ndị isi ala steeti dị iche iche n'obodo anyị a dere akwụkwọ maka ya wee mee ka isi ụlọ ikpe obodo anyị wee wedaa ụbọchị iridewe ya ka ọ wụrụ Disemba afọ a bụ iri abụọ na atọ. Mana n'akwụkwọ ndị ntụrịkọta uche omeiwu onye isi ala anyị wụ Bola Ahmed Tinubu wepụtara nke onye isi ya bụ Sinetọ Tokunbo Abiru mere ka anyị mara na a na-ene anya ịnadewe ego ochie niile n'ọnwa Disemba nke afọ ọzọ bụ iri abụọ na anọ. Ụlọ ikpe mkpesa nke United Kingdom ewepụtago abalị iri abụọ na abụọ nke ọnwa Juun a anyị nọ na ya maka ịnụ mkpesa ezinụlọ onye ndu ndị IPOB Nnamdi Kanu banyere ife gọọmenti anyị wụ Naịjirịa karụ jide ya. Onye ọkaiwu ezinụlọ Kanu na United Kingdom afa ya wụ Shirin Marker kwuru na o nweghị iwu kwụ ọtọ e merụ maka ichekwaba mmegbu onye British ọbụla na mba ofesi. N'akwụkwọ Marker dere, ma wepụta merụ ka anyị mara na ezigbo onye ọkaiwu Kanu wụ Aloy Ejimakor kwuru na ikpe Kanu ga-ewepụta ezigbote usoro na gọọmenti British o nwere ike ịhapụ ikwu na o nwere ka onye wụ onye British si nọdụ n'okpuru iwu mba ofesi na agbanyeghị gburugburu ife niile wepụtara o ji wee daa iwu ha onye isi ụlọ ụka dị na Port Harcourt ama ama Omega Power Ministry OPM afa ya bụ Apostle Chinyere Gift Chibụzọ ekwuona n'ihu akwụkwọ ihe mgbagwoju anya dịrị ya na ụmụazị nwoke a a na-akpọ Happy Boys Apostle Chibụzọ kwuru na ụmụazị ahụ ka wụ ụmụ ya mana ọ ga-akpọnata ha n'obodo a bụ Naịjirịa echi ka ha hapụ ịgụzi akwụkwọ na mba ofesi bịa gụbazie n'obodo anyị a. Mana ọ bụ na ụlọ akwụkwọ dị na Ghana ma ọ bụ nke dị na Benin ma ọ bụ nke dị na Naịjirịa ma ọ bụ nke dị na Mauritius ebe ọbụla sọrọ ha ka ha ya-agụ kama ha ya-akwụsị ịgụ na nke mba ofesi. Onye ozi Chukwu a kwukwazịrị n'eziokwu na ọ gbagharụna ụmụazị a ebubo ọjọọ niile ha boro ya na ọ ka fụrụ ha n'anya mana ọ kwadogo akwụkwọ mbata ha anyị na-echetakwara ụnụ ife mgbagwoju anya dị n'etiti nwoke a na ụmụazị a o zijere obodo oyibo ịgụ akwụkwọ bidoro ehi ụmụazị a sị na echefuola ha n'obodo a na-akpọ North Cyprus ndị be anyị ọtụtụ ihe na-eme ọtụtụ ihe na-eme n'obodo a anyị ma nwoke a na-akpọ Apostle Chibụzọ isi ụlọ ụka dị na Port Harcourt OPM nwoke a na-enyere ọtụtụ ndị mmadụ aka ihe dị ka Agụba anyị fụrụ ka e si wepụta be ya na o mekatara ihe onyonyo mekata ihe onyonyo kwụsị ya bụ irinwuzi nni wụziri ya ọrụ otu onye wee see ya n'ihu akwụkwọ dee sị nee ka nwanne anyị nwoke Agụba sizi ebi nwoke a na-akpọ Chibụzọ onye isi ụlọ ụka OPM wee nụ maka ife afụ maka esisi mee ka ya na nwoke a fụ wee kwadoro ya nwoke a ọ bịa Port Harcourt ya na Apostle Chibụzọ wee fụ Apostle Chibụzọ wee hazichara ya ọnọdụ chọtara ya ebe obibi gbanwechara ya akwa ọ na-eyigasị gbanwechara ya ọnọdụ ụfọdụ wee sị ya ọ bụrụ na ọ chọta nwaanyị ọ chọrọ ịnụ na ọ ya-enyere ya aka maka ya a na-akọzi na-akọzi na-akọzi ọ nụrụ nwaanyị ọ nụhụ nwaanyị amahụ m mana ọ dị ka ọ sị na o jikwa ochi onye virgin ọ ya-anụ na ọ chọghị nwaanyị nkịtị na virgin lekwa Agụba na virgin nwaanyị ọzọ na nwaanyị amahụ nwoke na ife ọ chọrọ ịnụ ekwe Agụba na nwaanyị amabụghị nwoke nke ụmụazị a na-akpọ happy boys anyị maka anyị makwa akụkọ ha ha na-anọ ebe a na-elegasị ife nri nri na mmanya ha na-alụ ka ndị na-eche nche n'ọnụ ụzọ ha dị ụmụ nwoke abụọ na-alụ ọrụ ka ndị nche ife ha ji eme ndị bịara igo ife ife ụtọ wee gbaa egwu ya ka ha ji anabata ndị bịara igo ife e ji maka ịgba egwu ha ahụ na ife aṅụrị ha ife ụtọ ha wee chụọ ha n'ọrụ apọstụl Chibuzo wee nụ maka ha fụ maka ha n'ihu akwụkwọ wee sị sị kpọtara ha ụmụazị na ọ chọ ka ya na ha fụ wee kpọtara ha ụmụazị ya na ha fụ ka a chụrụ ha n'ụlọ ọrụ ahụ ụka wee hazie wee zije ha obodo oyibo sị ka ha jee gụọ akwụkwọ n'obodo oyibo akwụkwọ a ka ụmụazị a na-agụzi n'obodo oyibo a nọkatakwa akụkọ juru na-eru anyị ntị wee kọrọ akọrọ akọrụsi ebe akọrụsi ebe ụmụazị nọkata akọrọkwa asịrị sị nwoke na ọ dị ka ọ chọ ịnapụ ha akara aka ha ka o si anapụ ndị ọzọ akara aka ụmụazị e zijere obodo oyibo o jikọ hapụ ha ebe ahụ chefuzie ha ebe ahụ ha kọrụsie ebe a kọrụsie bụ ife na-agba ka meshin ife na-agba ka motosaịkụl nne o o ruonanụ nwoke ntị gbagwoju anya dị na n'etiti ha nwoke emezie n'akwụkwọ sị kpọnata ha ha agụzina akwụkwọ saịdị na mba ofesi a sị kpọnata ha n'obodo obodo anyị bụ Naịjirịa ha bịazie nọrọ ebe a gụba mana hoo ha na ọ gbagharana ha na ọ ka fụrụ ha n'anya mana ha nata ebe a ọ ya meru na ụfọdụ ndị ụfọdụ ndị a nwere ego inyelu ndị ogbenye aka na-afịa ha ahụ maka ọnụ ọjọọ na-eso ya maka ntụrụ aka ọjọọ na-eso ya ha ghara ike inyelu ndị ogbenye ụfọdụ aka nwoke e ji ama ya ama n'inyeregasị ndị ogbenye aka ndị nọ n'ọnọdụ ọjọọ dị iche iche o nwehakwana ka o si jekata eje na ọ fụ n'ihu akwụkwọ maka ndị ọnọdụ ha dị iche ndị ọnọdụ ọnọdụ ha siri ike o mee ka ya na ndị afụ ọ chọọ ụzọ ya-esi nyere ndị aka ya ka e ruru na nke ụmụazị ụmụazị asị na na ọ chọrọ ịnara ha akara aka ha ka o si ana ndị ọzọ akara aka nwoke nwoke wee n'iwe ka o were iwe ọ sị ha na ha ya agụzi ọ sị ha chọwazie ụzọ ha na ọ sị ha nata ha natazie obodo anyị ka a bịa gụwazie akwụkwọ ebe a ma ọ gụwa na-aga n'ebe ọzọ so onye ọma na-ege m ntị ka ife ị nwere ike ikwu na nke a ngwanụ deela ya n'ebe a na-ede ife odide ka ọ dịnụ